ndị niile cheni na anyị nwe ndị iwe onye nọdụ na-asị na ụwa niile fụ ya n'anya bụ onye iberibe mana ọ maghị onwe ya mana ife m na-ekwu bụ na ndị iwe anyị na wa ga-adị ka nkịta maka ị kpọlọ nkịta je ugbo ọ ma ebu ibu je ọ ma ebu ibu nata ọ ga-agba aka je gbala aka nata aba na-asị unu na oje ga-egbu m gbu onwe ya na ọ bụ ha anyị ama egbukwa mmadụ ma mmadụ ama egbu anyị mana ndị kwadebe sị ka wa gbuo ụmụ Igbo niile ka wa gbuo ụmụ Naijiria wa ga-eji isi wa buru wa were ọnụ wa wee kụwa ọ ga-adịlụ anyị mma ọmụ niile nọ na Anioma ka anyị na-elota wo sị wa biko ka oche anyị nọ ka o si anyị ike n'ukwu na ọmachi egwuregwu na okpu ama adapụkwa anyị n'isi na mmadụ ama anala anyị na ugo wa tudu anyị bụ ndị mụ anyị na mmadụ ama anapụ anyị ya ma ikuku ama ebupụ ya maka na o si ike onye fụzi anya ọ fụghọ mmadụ ị ma na ndị mmụọ ka ọ na-achọ. ụmụnne m ọbasị ka nna asị ya bụ nje na-apụ ka nje na abụọ ana m abịa na-abịa ise na ị fụọ mmadụ ị ma na ndị mmụọ ka ị na-afụ maka na ị ga-achalịlị n'ụzọ maka na ifolo anyị bụ light anyị bụ ifolo ifolo na-emeli ọchịchịị ebe ọ bụ na anyị nọ ifolo na-adị ife ọ ka anyị dị anyị na-eje ije nwa ọgaranya anyị niile nọ n'ebe a bụ nwa ọgaranya ọ na-adịla anyị mma ụtụtụ ka ọ ga-eji na-adịla anyị mma ehicha ọ ga na-adịla anyị mma anyasị ọ ga na-adịla anyị mma ndị mụ anyị biko nụ ndị mụ anyị ka m na-ekenekwa wo na-esekpụrụ unu biko nụ ka unu lota ụmụ ya na-ene ụmụ ya na-ewe ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ igwe ka anyị na-elota wo ị ga-atọnachi onye ọbụla nọ n'oche ị nọ gwa ga na-ajụ gị ime ụbọchị awa sị na ya ka ibi ọgwụ mgbe ahụ isi Ogilisi Igbo baba na-agwa anyị na ebe anyị na-elu bụ egbe na ị ga-alụ ugwu ukwu ma na-agwa anyị na ụlọ kọta wa sị ọ bụzikwa Rojenny risọt anyị mali na akpọwọ ịdị ka ọ bụ Ọba maọbụ anyị ga-akpọ ụmụaka a na-ede akwụkwọ aka ma tụlụ ụwa. your camera will not stop shining ndị na-ede akwụkwọ Anioma Trust your pen will not stop writing Ndị na-elo ilolo maka na ide akwụkwọ bụ your thought will never diminish. You will conquer the forces of darkness. Because light defeats darkness. Aba na ayọ Chukwu God Almighty, the creator of heaven and earth, the I am that I am, the believer of every the one who knows yesterday and today and tomorrow and forevermore. Bana asị ya, may his will be done in our life. Amen.

ka unu mee ka ọ dịli wa mma ka ọ dịazili wa mma ka wee lotekwa ka ọ dịla anyị mma aba nweli gọvanọ Delta steeti wee tinyekwa unu n'aka sị unu mee ka ọ dịkwala mma unu mee ka ọ dịli Delta steeti mma unu mee ka ọ dịla Anioma mma ndị niile na-eme biznes ka biznes wa na-aga n'ihu aba na-ekwu na tata bụ olie mma olie mmadụ n'anya nna m igwe Nsụka

slavishly industrious may God forbid it for us maka na onye si na ume ụtụtụ ụmụ okolobịa wee jee obodo ọzọ wee lụgide lụọ na anyasị wee lụọ anụ akwa n'obodo ọzọ wee lụọ họteelụ lụọ ife niile n'obodo ọzọ mana be nna anyị tọgbọrọ na nkịtị mana ụzọ adịghị a wa si ga-aba na be nna anyị ụmụnne m ọ dị mma ya bụ anyị na-alịọ ndị mmụọ tata ndị nwe anyị ndị ichie anyị Igbo niile naanị wa weli mmili tinye ụmụ anyị n'obi ka wa mali na be wa amachi ụmụnne m bụ na amachi be anyị na Anioma amachi aba na-ekwukwa ndị mụ anyị na-alịọkwa m ụnụ na njọ niile m mekwa ọ ga-eji bụ na ụnụ anataghị ekpele ka ụnụ gbayalị m igwe nna m na omezi njọ gbayalị nụ ogilisi na-eme njọ gbayalị nụ anyị niile na ụwa na-eme gbado nụ njọ bụ asị anyị aba na-asị wa gbayala anyị ka ekpele niile wee lugbu ahụ anyị ogilisi tanyalị m obere

na ebe na-ebu igiri na-ebu ya na ebe ndị ebu igiri bi ilo dị mma na-adị akwụ mma ọ dị ofele wa penti ọnụ ọ ga-adị ka nke Ọmụ Anioma penti wa sị na wa chọ ka wa penti ọnụ etu Ọmụ Anioma si penti ka wa penti aka